ya kere iji su- sugbuo mmadụ i wee mee gịnị i wee mee gịnị i wee sụọ ya o wee mee gịnị e wee mezie gịnị mee o wee nwụrụ ụmụnne m na afụgo n'ihe iwe ọkụ ọkụ so this boy ị na-ene anya na ife a na-akpọ ya bụ ọcha ihe eji mara ya bụ ọcha n'obodo a na-akpọ nteje nke dị na anambra steeti o wee bụrụ na ọcha na ifeanyị onye a kpọrọ Ifeanyị na-enwe okwu ọ sị na Ifeanyị pịara ya eh, plank n'isi ya nwa wee were iwe wee mekwara Ifeanyị nke ya ọ sị na ya kụwa bottle maa Ifeanyị bottle n'ọkwa otu anụ ka e si buziere Ifeanyị jebe ụlọọgwụ ruo n'ụlọọgwụ Ifeanyị anwụọ e wee na-anụkwa kepu kepu na Ifeanyị a na-ekwu okwu ya bụ only son ka ọ bụ otu a ka parents ya si wee gbara aka o wee na-asị ya kedu ife Ifeanyị merụ gị iji wee kedu ife i mere Ifeanyị Ifeanyị ji wee pịa gị plank ọ sị na o nweghị ife Ya mere Ifeanyị, onye nwụrụ anwụ anwụragonu, onye nwụrụ anwụ anwụgo. Ebe m si wetara unu ihe onyonyo a, most people na-asị ebe a nọọ self defense, nọọ gịnị nwa, na ọ bụghọ fault ya, nọọ Ifeanyị chọrọ ya okwu ya wee mekwara Ifeanyị. Mana ọ bụghọzi ife a na-ajụ gị. Onye nwụrụ anwụ anwụgo. Ifeanyị enweghị ọnụ ịgbara onwe ya. Ihe a ma bụ na i gbugo mmadụ bụ na i gbugo mmadụ. Ozu atọgbọrọgo. So you're going in for it. Biko nụ, anyị na-ebu iwe ka anyị ji nwayọ. Ị fụ anger, hey, anger can use you and dump you. that is mgbe o fozie gị n'anya i regret ba ọ bụrụkwa na ị ma ọ bụrụkwa ka na ị ma o nwezikwa onye dị ndụ kịta ị na-agagodi n'ụzọ mmadụ dọọ gị aka n'alụ laafụ ya jebere onwe gị ebe ị na-eje na ị mara ị ma na ndụ adịzikwa ya n'ime e nwere ike ịmetụ ya aka o dina na ebe a ụwa nke ga-aga maka na ihe ejebe nga ihe eje nga jeje zaba ụgba ihe na-amara isi ya na a na-akọwa na ọcha anụnwa nke a na-akpọ ọcha onye gburu mmadụ a sị na the boy na ọ dị na ọ da anụ ife na mgbe ọbụla bụ ọgụ ọgụ na-abịa mgbe ọbụla ọgụ ọgụ ọgụ ọgụ ọ na-agụ ya ka ya emetụ ya n'aka ya ma ọ gwa gị na o nwere ihe ị ga-emenwu na ya mee gị ife ị fụ n'anya kịta nụ ọ fụgo n'ebe this thing dugara ya iwe enwekwa na isi ka anyị werenụ nwayọ That control, that control anger. Birita, that control anger.
Sitting here, guy, one of the with ozu.

kịta anụnwa ọ nwụgo ọ nya ka fa na-asị ya ọkwa ọ bụrụ na ife ọ nọọlụ ebe e zijere ya ọ bụrụ na ife ọ nọọlụ that place na ọnwụ a zutere ya na ama njụtie mana ụmụ ọgbara ọfụụ anyị enweghịzikwa nke ntị na ntị dị na ntị Chineke meere ya ebere may his soul rest in peace